Dia dhaoibh gach duine! San fhíseán seo beidh mé ag díriú ar shraith pictiúr 5, Lá Spraoi san Ardchathair. Lá amháin i rith an tsamhraidh, bhí Síle agus a máthair san aerfort. Tháinig peann chara Shíle ar saoire ón Spáinn. Bhuail siad le Sandra ag an aerfort. Bhí siad ar mhuin na muice nuair a chonaic siad Sandra. Dúirt Síle go bhfuil go leor pleananna aici, luaigh Síle lá sa chathair amárach. I bpictiúr a dó, an lá dár gcionn, chuaigh na cailíní ar bhus turasóireachta i mBaile Átha Cliath. Chuaigh an bus timpeall na cathrach. Bhain na cailíní an-taitneamh as an turas. Chuaigh an bus go dtí Sráid Uí Chonaill agus chonaic siad go leor rudaí freisin. I bpictiúr a trí. Ina dhiaidh sin, stop siad ag Coláiste na Tríonóide. Chuaigh siad isteach leis na scoláirí. agus leis na turasóirí eile, again if you want to expand your sentences, chonaic siad comhartha don Leabhar Ceannanais agus don bhialann. Thaitin an turas go mór leo, bhí mála scoile ag cuid de na scoláirí. I bpictiúr a ceathair, tar éis tamaill, Chuaigh siad go dtí áiteanna eile sa chathair. Thug siad cuairt ar an Músaem i bPáirc an Chrócaigh agus ar Ghairdín na nAinmhithe. Ina theannta sin, chuaigh siad go dtí an Staid Aviva. Thaitin an Staid Aviva go mór leo agus bhain siad taitneamh as. Ag deireadh an lae, chonaic siad Ard-Eaglais Naomh Pádraig. I bpictiúr a cúig, bhí ocras an domhain ar na cailíní agus d'ith siad lón i mbialann i lár na cathrach. D'ól siad caife agus bhí siad ag caint is ag comhrá. Again, if you want to expand on your abairtí. Mhúin Síle cúpla focal as Gaeilge do Shandra agus bhí an bheirt acu ag gáire. Bhí an freastalaí an-chainteach agus bhí béile blasta acu. D'ith siad faoin aer agus bhí atmaisféar beomhar sa chathair. Ar deireadh, i bpictiúr a sé, chuaigh siad go dtí dráma in Amharclann na Mainistreach mar bhí ticéid acu. Thosaigh an dráma ar a hocht a chlog. Bhí siad ag súil leis an dráma mar rinne Síle staidéar ar an dráma ar scoil. Thaitin The Field le John B Keane go mór leo. Ba léir go raibh lá spraíúil acu san ardchathair agus sin é. So, gach duine, pointe gramadaí ag an deireadh mar sin, ag súil le looking forward to, ag siúl walking agus ar siúl taking place, so caithfidh sibh a bheith cúramach leis na frásaí seo. Now, táimid chun dul tríd an. tríd an rud anseo agus táimid chun cúpla pointe gramadaí a phlé. So anseo, San aerfort, sa becomes san roimh ghuta before a vowel. So sa chathair in the city but san aerfort. Peannchara Shíle. So normally in the Tuiseal Ginideach you'd put a séimhiú on the names of people, ainmfhocal dílis. Then ag an aerfort, at the airport. Ag an, at the, ar an, on the. Chuaigh na cailíní ar bhus, ar plus séimhiú. Timpeall na cathrach, Tuiseal Ginideach after timpeall always. An chathair, timpeall na cathrach. Chuaigh siad isteach leis na scoláirí. OK, so le becomes leis before na, leis na scoláirí. Em, don bhialann, don agus den plus séimhiú. Anseo, thug siad cuairt ar, they visited, gairdín na n-ainmhithe, so the garden of the animals, tuiseal ginideach iolra, tuiseal ginideach plural, na plus urú.